ndewonu n'ụbọchị nke taa anyị ga-atapịa unu ihe bụ njehie na javascript nke ndị oyibo na-akpọ types of errors in javascript ọ bụrụ na i lee anya ebe a ị ga-ahụ na anyị enweela ọtụtụ njehie niile errors nke nọ n'ime javascript nke si na javascript code anyị na-apụta na browser anyị nke mbụ a na-ezi anyị unexpected token ị hụrụ nke a nke a bụ nke a na-akpọ syntax error nke ọzọ a bụ nke a na-akpọkpa reference error nke a na-asị y is not defined m ga-egosicha unu otu e si dịrị ya na koodu nke ọzọ kwa nke a na-akpọ custom error nke a bụ nke a na-akpọkwa range error ka m gosikwa unu otu anyị ga-esi kepụta ọ bụrụkpa na ị na-ede koodu gị ị nweta error ọbụla dị iche iche ka i ji nwee ike mata error ị hụrụ na koodu gị ka ị marakwa otu ị ga-esi hazie ya marakpa ebe error ya si na-abata ka m gakwa na koodu m ọ bụrụ na ị bata ebe nke a wụ nke anyị m kpọrọ nke a na ihe a bụ nke a na-akpọ syntax error ebe a ị ga-ahụ na ebe a m dere ihe a eweba m nke nke a na-eji na-ekpuchi i lee anya ị ga-ahụ na eweba m nke a na-eji na-ekpuchi ihe ebe a ọ ihe mere anyị ji nwee njehie ahụ ọ ihe mere anyị ji nwee error ahụ ị hụrụ ya ọ bụrụ na m tibi ya ị ga-ahụ na ọ ga-adị mma ị ga-ahụkwa na e, anyị ga-enweta error ahụ sịrị syntax error ọzọ ka m gaa chekwa ị hụrụ ya nke ahụ apụọla nke syntax error ahụ apụọla ị hụrụ ya n'ihi na emebala m ya ọ bụrụ na i dewa koodu gị nweta syntax error ga-amara na e nwere otu i siri dee koodu gị niile deta ha ọfụma ihe ọzọ m chọkwa ịkọwazi bụ e nwere ọtụtụ e nwere ụdị ụdị errors nọ na javascript nke mbụ nke a na-akpọ syntax error nke ọzọ bụ nke a na-akpọ type error anyị nwerekwe nke a na-akpọ reference error nwekwe nke a na-akpọ range error nwekwe custom error m ga-akọwacha ha niile ofu na ofu ọ bụrụ na ebe anyị akọwala ihe bụ syntax error nke ọzọ anyị ga-akọwa bụ nke a na-akpọ type error type error bụ ọ bụrụ na ị were ile hụrụ ebe anyị dere type error ọ bụrụ na ị dee koodu gị ihe a bụ ụdị ihe a bụ ụdị ozi ọ ga-enye gị n'asụsụ oyibo na javascript gị ihe a bụ asụsụ ọ ga-enye gị ihe a bụ otu otu ozi a ga-adị ọ ga-asị gị type error ọ ga-asị ihe ọ ga-asị gị na nke a is not a function ihe ihe a na-achọ ịkọwa bụ na anyị ewerele ihe anyị hụrụ ebe a abụghị string n'ihi na ọ rụwala ọrụ ka nọmba e nwere ihe a na-akpọ coercion na javascript o mere ihe a na-akpọ coercion ihe ihe a na-arụ ọrụ ihe a arụwala ọrụ ka nọmba anyị ewerele nke a na-akpọ to uppercase webi ya n'ime ihe a ọ na-egosi anyị na ihe anyị enweghị method a na-akpọ to uppercase na nọmba ị gaghị ejinwu rụọ ọrụ na data na javascript data type ọbụla bụ nọmba ọ ihe ihe a na-akọwa ebe a ị hụrụ ya mana ọ bụrụ na m were ihe a mwebi a na mmehie a ọ bụrụ string ka m si m si ka m dee ya igbo ị hụ na ọ bụrụla string ziri ezi m gaghachi na browser ma ị ga-ahụ na ihe error ahụ anyị nwere ebe ọ ga-apụta ọzọ ị ga-ahụ na ọ pụọla ị hụrụ ya ọ nọọzi ya ị hụrụ ya ọ pụọla nke ahụ apụkwala nke ọzọ anyị ga-emekwa bụ nke a na-akpọkwa ka anyị mekwanụ nke a na-akpọ reference error ka anyị gaghachikwa na nke a na-akpọ reference error nke ihe ya na-akọwa bụ ọ bụrụ na ịchọ iweta aka na variable maọbụ data nke nke javascript na-aga enye gị ikikere iweta aka na ya ọ bụrụ na ịchọ ndị oyibo na-akpọ ya ịchọ ime access ọ bụrụ na ịchọ iweta aka na variable maọbụ data nke ọbụla ị na-ege javascript na-aga enyenwu gị ike iweta aka na ya ọ ga-enye gị ihe a na-akpọ reference error ị ga-ahụkpala ọ bụrụ na m depụta ihe ya na-akọwa ebe a anyị enweghị variable nke a na-akpọ y na koodu anyị ebe a ọ bụrụ na m ka ịkpa variable nke a na-akpọ y m sị m sị ya ọ bụrụ na m kpa ya nye ya nke a na-akpọ boolean value true ị ga-ahụ na error nke ahụ dịrị reference error ga-apụ ka anyị gaghachikwa na browser ga nyocha ya ị hụrụ ya na ọ pụọla nke ahụ apụọ error nke ahụ apụọla ọ pụọla ka anyị gakwanụ nke ọzọ anyị ga-akọwa bụkwa nke a na-akpọ range error ọ bụrụ na ịbata ebe a ihe a bụ array ihe a bụ ị ga-ahụkwa na length of array length array nke a bụ ọ bụ sọsọ atọ ọ bụrụ na ịchọ iweta aka ihe anyị chọ ime bụ iweta aka na array nke nwere index nke a na-akpọ minus 1 ị ga-ahụ na anyị enweghị ya na array nke a ọ ga-enye anyị range error ịchọ iweta aka na index array nke na-anọghị n'ime array nke a ọ ga-enye anyị nsogbu ọ bụrụ na m dee nke a sị ọ bụrụ na m wetuo ya sị ọ bụrụ na m sị dot length ya m sị m sị m tinye dịka ofu ị ga-ahụ na nso error nke ahụ ga-apụ nsogbu ahụ ga-apụ ị hụrụ ya ọ pụọla ọ pụọla hụrụ enwe anyị enweghịzi ebe ọ pụọla anyị gaghachikwanụ ọzọ ebe a nke ọzọ anyị ga-akọwakwa bụ nke a na-akpọ custom error ka m kọwaa ihe bụ custom error ọ bụrụ na ị na-ede koodu gị ị chọrọ iwepụta error ị chọrọ iwepụta njehie ị chọrọ oge ihe ihe dị otu a oge ihe dị otu a dị otu a mere ka i wepụta error n'ime ya ị ga-eji aka gị kepụta error nke gị custom error bụ nke anyị na-akpọ iji aka gị wee kepụta error nke gịwa ọ bụrụ na m bịakwa ebe a ị ga-ahụ na ewerele m class m kepụta error mee ya extend ekeele m nke a na-akpọ custom error class mee ya extend na na javascript error ị hụrụ ya ihe m sịrịkwa ewe werele m constructor weba message ndị m na-asị ọ bụrụ na ị kpọọ class error nke a class function ọ bụrụ na ị kpọọ ya oku ọ bụrụ na ị kpọọ ya oku argument ọbụla ị webara n'ime ya ga-ezi e, ọ ga-abụ ozi ọ ga-ezigara gị na aha anyị nyerekwa ya leekwa ebe a n'ime try block catch ewerele m akpọla m class function akpọla m oku ebe a weba argument nke sịrị this is a custom error lekwa ihe ga-eme na ọ bụrụ na m gaghachi ọ bụrụ na m gaghachi ị ga-ahụ na anyị nwee ihe class function a na-arụ bụ iwepụtara anyị error ọhụ ihe a na-akpọ custom error anyị jiri aka anyị kepụta error nke anyị chọrọ ka o meere anyị ihe oge ọbụla a kpọrọ ya oku ka o meere ihe ihe anyị chọrọ ka o meere anyị ka o wepụtara anyị error ọhụ ihe anyị chọrọ ọ bụrụ na ị bịaghachi ebe a ị bịa ebe a anyị gaghachi na browser ị ga-ahụ ọ ga-akpọ nke a oku ka anyị gaghachi na browser m ga-ezi gị otu a ga-esi wepụta ị hụrụ ya ọ sịrị ya custom error this is a custom error ihe mere o ji na-eme otu ahụ n'ihi na anyị akpọọla anyị akpọọla ya oku anyị akpọọla ya oku ọ bụrụkwa na m wepụ ya ọ bụrụ na m wetuo ya hapụ ịkpọ ya oku anyị ga-enweta anyị ga-enweta error ahụ ọzọ ka m wetuokwu ya ga-ahụ na njehie ahụ ga-apụ ọ bụrụ na wetucha ndị a niile ka wetucha ha niile hapụ ịkpọ ya oku achọghịzi m ịkpọ custom error ahụ oku achọghịzi m ịkpọ ya oku ihe ị ga-ahụ ị ga-ahụ na error nke ahụ nwere ọ ga-apụ ọ ga-apụtazi ọzọ ị hụrụla ọ pụọla nke ọzọ fọziri abụọ ndị anyị ga-akọwacha na ha niile ka anyị gaghachikwa n'ọzọ nke ọzọ anyị chọ ịkọwa bụkwa nke anyị na-akpọ async error async error bụ ọ bụrụ ka m gaba mba n'ime async error anya async error bụ ọ bụrụ asynchronous operation ihe ihe a na-akpọ asynchronous operation anyị na-achọ iweta aka na API a ihe nke a na-akpọ JSON placeholder API anyị na-achọ iweta aka na ya webata ihe m chọrọ ịga na achọrọ m ịga na JSON placeholder ga weta data ha ihe wụ na enweghị nsogbu dị na API a API a enwere nsogbu dị na ya ihe m na-achị nke mbụ m dere ebe a sị ka m wetuo m enwere ka m wetuo nke a ka m wetuo nke a nke a dịchaghị oke mkpa ka m wetuo nke a ihe m na-akọwa ebe a bụ ọ bụrụ na enwee nsogbu ihe bụ ihe a na-akpọ the dot then method enwere ka a ga-ejikwa nke a na-akpọ async and await ma ihe anyị ji wee webata aka na data anyị anyị na-enweta site na json placeholder bụ nke anyị na-akpọ the dot then method a na-akpọ ya dot the dot then method ọ bụrụ na ile ị ga-ahụ na enwere nke ya edere kpọm dee ya then ị ga-ederịrị ihe n'asụsụ oyibo otu ọ dị ị ga-ahụ na ihe anyị na-akọwa ebe a bụ ọ bụrụ na ihe aga nke ọma ọ bụrụ na enweghị nsogbu dị na ya webatara anyị aka na data nke anyị na-asị console logara anyị data ya anyị nwetara ọ bụrụkwa na enwee nsogbu anyị ga-eji nke a na-akpọ catch ịhụrụ ka a na-akpọ catch block ọ bụ ya bụ ihe anyị ga-eji nweta error nweta njehie na-esi ihe na-alọta ọ bụrụ na anyị gaghachi na browser anyị ọzọ ị ga-ahụ ịhụrụ anyị enwere nsogbu ebe a n'ihi na API a API adịghị ọ dịghị mma ka m gaa mee ya ka ọ dị mma enwere ọ ga ị ga-eweba nke a na-akpọ enwere ihe m wepụrụ ebe ahụ ewebala m ịhụrụ ya asịla m akpọla m ya users ị ga-ahụ na anyị ga-enwetazi nsogbu ahụ ọzọ ịhụra ịhụrụ ya o webatarala anyị aka na data o nyena anyị data ahụ anyị wetara site na JSON placeholder ịhụrụ ya na error niile ndị ahụ apụsịchala n'ofu n'ofu ihe a bụ otu ị ga-esi jiri error rụọ ọrụ matakpa ụdịka error ị na-enweta ọ bụrụ na i dewa JavaScript koodu gị ka m gaghachikwa enwere ihe ọzọ m chọkwa igosikwa unu bụ otu ị ga-esi ihe ọzọ m chọ igosikwa ebe a bụ nke a na-akpọkwa handling error ọ bụrụ na iji ọ bụrụ na ị na-ede koodu gị i nwere n'uche na ị nwere ike inweta error oge dị otu a oge dị otu a ị ga-ewere nke anyị na-akpọ try catch block ihe a na-akpọ ya try catch block na asụsụ oyibo ị ga-ejiri ya ihe m na-achọ ịkọwa ebe a bụ ọ bụrụ na enwee nsogbu n'ime ọ bụrụ na koodu a n'ebe a o nwee enweta aka na nsogbu ọbụla nọ n'ime ya anyị ga-ewere nke anyị na-akpọ catch dịka ihe anyị mere na n'ime async ebe a ịma ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụkwa na anyị ji nke a kpọrọ catch kwa ebe a rụọ ọrụ nwetakwa aka na njehie nke anyị nwetara na JSON uh, uh, placeholder ma ọ bụrụ na ị bịaghachi n'ebe a ihe anyị na-akọwa ebe a bụ ọ bụrụ na koodu a nọ n'ime ebe a ọ bụrụ na ọ gaghị nke ọma o nwee nsogbu ọbụla dị n'ime ya bata anyị ga-asị ka koodu nke a nọ n'ime catch block a ga-arụrụ anyị ọrụ ọ ga-eweta aka na error ọbụla error ọbụla enwetara site na koodu a oge koodu a rụrụ ọrụ o nwee nsogbu nke block nke catch block a ga-ewetara anyị aka n'ozi error nke anyị nwetara site na koodu nke anyị nwere n'ime ebe a ihe ihe na-akpọ catch ihe nke a na-akpọ try catch block ndeewonu Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ọ bụ otu ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa ọ bụrụ na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya ọ bụrụ na ihe anyị na-eme masịrị gị na ị chọọ ịkpado anyị biko tụsara anyị aka na subscribe button nke ahụ kpakwara anyị aka na bọtịn ịhụnanya ka a na-akpọ like bọtịn tụsaara anyị ozi a ndewo nụ